Tayendatu mtunda umenewu ophunzira za nkhawa kapena kuti depression kuyambira lija lolemba mpaka na lero lachisanu. Takwangule titateni tidziwitsane zinthu ziwiri zitatu zokhuzana ndi matenda amenewa. Nthawi zambiri tikamanena nkhawa timaona ngati ndoti munthuyo azingolira, azingokhala m'bedi tsiku lonse kapena azikhala munthu ongodandaula. Koma izi sizili choncho. Anthu amene ali ndi depression amaoneka mosiyanasiyana. Atha kukhala mwana wa sukulu yemwe nthawi zonse amangogona mklasi Atha kukhala mayi yemwe amaoneka otanganidwa nthawi zonse pakhomo inu nkumamusira kuti ii amayi awo amatha kusamala za pakhomo pawo pomwe mutati muwafunse zimenezo amangopanga ngati loboti. Anasiya kumva kalekale kukoma banja lawo ndipo zimenezo amangozipangira poti anazolowera kutero. Athanso kukhala bambo omwe timawanena kuti achiledzerere kapena kuti asavimbe chifukwa chokuti iwowo ndi ovuta kapena kuti amangomwa mowa sasamala za pakhomo pawo. athanso kukhala anthu amene amacheza amakonda kuseka anthu achivibe kapena anthu omwe pakachitika chinthu iwo ndi amene amakhala namba 1 kufika pamalo kulinganiza zinthu kuthandiza izi ndi izi pena amakhala kuti sakutero chifukwa chokuti iwo ndokoma mtima chabe koma chifukwa chokuti amadziwa akakhala kwawoko ndi nkhawa zawo mmene zimafilikira kapena kuti mmene zimamverera mu mtima kukhala munthu wekha wopanda chithandizo Check on your strong friends. Ngati muli ndi mnzanu kapena m'bale wanu yemwe nthawi zonse amakhala ngati akusenza mavuto a azinzake, amakhala kuthandiza anthu, nthawi zonse mukakhala ndi vuto amakhala alipo, muimbireni foni lero kaya mulembereni meseji. Sikuti ayamba kukutulirani nkhawa zawozo lero, koma mkati mwawomo ayamba kudziwa kuti palinso anthu ena omwe ali ready kuwatumikira iwowo. Depression ndi spectrum kapena kuti ndi chinsalu chachikulu, itha kuoneka mosiyanasiyana mwa anthu osiyanasiyana. Tikalala ya pachinkhoswe amangokupasani kansalu kakang'ono choncho, koma mastyle omwe amazabwerawo. Tsono depression mankhwala ake ndi chani? Nditangoyika part 1 anthu ambiri anayamba kale kubwera, e, mankhwala ake ndi chani? Mankhwala ake ndi chani? amalawi tisakhale anthu ozolowera mankhwala china chilichonse timafuna pilisi pilisi china chilichonse pilisi ayi mmene ndanenera dzulo kuti depression imabwera chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana musalole kupita ku chipatala kungocheza ndi dokotala 2 minutes wakulemberani mankhwala a depression ayi zimenezi sizabwino Akuyenera kutenga tsatanetsatane ya nkhani yanu bwino bwino kuti timvesese kuti depression ija ikuchokera pati kapena kuti chomwe chayatsa kapena kuti trigger ya depressionyo ndi chani chifukwatu anthu ena ali depressed chifukwa cha mankhwala omwe akumwa sakuziwa kuti mankhwala omwe akumwa ma side effect ake ndi depression komanso anthu ena ali depressed chifukwa chokuti manyumba mwawo muli ma mold nguwi nguwi nguwi zimene zija nyumba yonyowa koma anthu sitikudziwa komanso makamaka kwa anthu amene muli mu diaspora maiko ozizira kusowa vitamin D ithanso kuyambisa depression anthu ena chifukwa cha thyroid yawo kachiwalo kamene kamapezeka pakhosipa kamatulutsanso mankhwala ena ofunikira kachiwalo kameneko ka thyroid kakakhala kuti sikakutulutsa mankhwala okwanira umathanso munthu kukhala ndi depression zimenezi ndangonena zinthu zochepa zokha zomwe zikhoza kumayambisa depression yathu ife tisakudziwa

therapy koma zimene ndimanena faja ana a sukulu eti anthu ena amakhala akukopa notsi pano pano ndikudziwa njira imeneyi ndiyokuthandiza munthu kusintha kaganizidwe kako kuyika mawaya a nyuwani kapena kuti kufesa mbewu za nyuwani mu ubongo mwathu chifukwa choti ngakhale ndatchulira zinthu zambirimbiri zomwe zimayambisa depression kawiri kawiri depression imabwera chifukwa cha maganizo oyipa amene timawapanga entertain mutu mwathu kapena kuti negative thoughts paja ndanena kuti ndikudikira 100 shares pa part 4 ijet kuti ndizakuuzeni zomwe ubongo wathu umachita koma lero ndifuna ndikuuzeni ubongo wathu uli ndi negativity bias kapena kuti umakonda zinthu za negative kutanthauza kuti ubongo wathu uja utapatsidwa choice utapatsidwa chisankho kuti usankhe pakati pa positive ndi negative ubongo wathu uja usankha za negative nkana mumati mwavala dress yanu anthu 10 akuyamikirani asisi mwatchena asisi mwatchena asisi mwatchena munthu mmodzi akangonena kuti i dress imeneyo munayigula kutiko ei mukayibwezetseko pang'ono ubongo wanu Usankha comment imodzi yoyipa ija kuiwala zoti anthu ena 10 akuyamikirani kuti mukuoneka bwino mwatchena. Ubongo wanu usankha chimodzi chija. Nde CBT kapena kuti therapy imakhala ngati kufesa mbewu za nyuwani mu ubongo mwanu kuti musinthe maganizo anu kapena kuti kaganizidwe kake. Tatiyeni tipatsane chitsanzo. Ndine olephera, palibe chomwe chimayenda m'moyo mwanga. Taimani kaye pang'ono. Mukumva kapena kuganiza chonchi chifukwa chani? Ntchito yanga inatha, ndimakanika kuwasamala ana anga, basi. Ndangokhala munthu basi, palibe chomwe ndimachita ine, ndangokhala munthu basi. Oh, so maganizo anu ndiokuti ndinu olephera eti? Eh, chabwino tatiyeni tiyeze kapena kuti tiyese maganizo amenewa. Kodi munthu akalephera chinthu chimodzi zimatanthauza kuti ndiolephera pa china chilichonse ngati? Mwina ayi koma eh ine nde ndimamva choncho nsaname. Chabwino tatiyeni tione evidence. Tandiuzeni chinthu chimodzi chomwe munachitako bwino kapena chomwe munakhonzako moyo mwanu. Aa abe ndamuphunzisa ndamuphunzisa brother wanga ah, skulu yake sekondari yake yonse mpaka anamaliza form 4 pano ali ku technical okay okay okay nde munthu olephera akhoza kukwanisa kupanga zimenezo ngati mwina ayi koma ayi Chabwino, nde mwina mmalo monena kuti ndinu olephera, muzinena kuti ndalephera pa chinthu ichi koma ndakhonzako kapena ndachitako zinthu zina bwino mmbuyomu. Kutanthauza kuti ndikhoza kuyesanso ndipo ndikhoza kukhonza kapena kupambana. Eeh, maganizo amenewa akukhala ngati opepukirako eeh. Aka ndi kachitsanzo chabe ka momwe therapy ikhoza kukhalira eti. Amakhala ngati maganizo aja kuwatenga ndikuwaika pa microscope ndikunena kuti kodi maganizo awa ndi owonadi? Ndi zoonadi koma zimenezi? Kenakono munthu umadzala maganizo abwino ndikuyamba kuwatengulira maganizo abwino aja. Ndipo pakhalekhale ubongo wathu umaphunzira kukulitsa. mbewu zabwino zija ndipo maganizo oyipa amacheperako komanso kuyankhulana wina ndi mnzake eti azimayi ife timatha kukhala ndi mnzathu kukhala pa whatsapp call 2 hours 3 hours tikucheza tikuyankhula koma azibambo ambiri simupanga zimenezo simukonda kuyankhulana za kumtima kwanuyi komatu sikuti muzingomuyankhulisa wina aliyense eti mupeze munthu amene mumampanga trust amene mumamkhulupirira zoti munthu amatha kusintha anthu ndovuta koma tatiyeni tipeze munthu mmodzi wina wake akhozanso kukhala abusa athu ashehe kaya aphunzisi anthu ena mapemphero amwene kungozikhuthula amamva bwino komanso kusintha moyo wathu kapena kuti lifestyle change kugona bwino kupanga mafizo Pa mafizopa, pali kafukufuku wina omwe waonetsa kuti kuyenda 45 minutes tsiku ndi tsiku kapena kuti kupanga mafizo tsiku ndi tsiku 45 minutes kwa miyezi sikisi kunali chimodzimodzi kumwa mankhwala a depression kwa miyezi sikisi. Popanga mafizo aja sikuti timangokhala tikulimbitsa thupi. Thupi lathu limakhala likutulutsa majuwisi, mankhwala osiyanasiyana omwe amapangitsa thupi lathu komanso ubongo wathu kuti uzimva kukoma. Anthu amene amakonda gym akhoza kundivomereza kuti pena amati akajomba samva bwino mthupi mumakhala ngati china chake chasoweka. So mmene ndanenera muja pali mankhwala tidziwe mankhwala amenewa sagwira bwino ntchito okha kupanda kaya therapy kaya kusintha moyo wathu kupanga mafizo uzikumwa mankhwala abwino kwambiri a depression koma ngati chinthu chomwe chikuyambisa nkhawacho mubongo mwathu sitinachione bwino sitinachithetse tizingokhalabe ndi nkhawa Kuthana ndi nkhawa si chinthu chimodzi chomwe ungachite lero kunena kuti basi ndathana nazo ayi. Ndikusintha tinthu pang'ono pang'ono tsiku ndi tsiku kapena kuti small changes every day. Kusogoloku ndikuona ngati tsiku lina tizalowe live tizakhale pa group therapy. Sikuti aliyense azanene mavuto ake iyayi koma wina aliyense azakhale mwina ndi cholembera ndi polembera tizathandizanepo kuti tingayambe bwanji kuganiza mwabwino. Kwa lero tilekera pompa. Panopa ndikudziwa zoti muli ndi mafunso ambiri nde bweretsani mafunsowo. Ndikuganiza zoti mwina mafunso anu ndiza ndizayankha mwina m'timavidiyo tifupi tifupi. Wakoma nonse mwaphunzira kanthu kena mtsiku la lero pangani like ndikuyika ndemanga zanu pansipa osayiwalanso kuwagayira vidiyoyi anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri wakoma nonse.